A pustis de bator dies de isulamentu chentza corrente e recatu, sos agentes e sos detenutos de su càrcere de Mamone, abarrados blocados pro sa nivada de sas dies coladas, an ritziviu sos sucursos. Su primu interventu l'ant fatu sàpadu, s'àteru eris, sos operadores de sa dita Med Multiservice de Bitti de sos frades Contu, chi chin sos mezos issoro an liberadu sos caminos pro poder arribare a sas postatziones isoladas. Un'interventu pedidu dae sa diretzione de su càrcere a sa Prefetura de Nùgoro e a su Comune de Bitti chi an fatu de totu pro sarvare detenutos e agentes. Sos operadores an dèpiu gherrare pro acatare sa trata de su caminu tutau dae sa temporada de nive chi at mudadu su càrcere de Mamone in unu desertu de àstragu. Sos mezos de sa dita bitichesa, in prus de sarbare sa zente, an peri liberau s'istrutura penitenziaria dae su nibe. Sa Med Multiservice, in prus, at liberau dae nibe e astragu sos caminos comunales de Biti e an sucursu sos pastores abarrados presoneris in sartu chin su bestiamene issoro e an peri dau una ghetada 'e manu a chie est abarrau blocau in su nibe chin su mezu suo. A pustis de una chida de tempus malu, chin nibe, abba e bentu in Nùgoro sunu contande sos dannos. Caminos allagados e tancados, cartellos e àrbores irredichinados dae sa fùria de s'abba e de su bentu, istremenadas chi an blocadu una 'e sas intradas printzipales a sa tzitade. In Carrera Segni, difatis, inpessu coladu su centru commerciale de Biscollai ch'est falada una barra 'e costa, irfundande sa rete, falande che a su caminu, chi como est tancadu a su tràficu, gasi chi pro intrare a Nùgoro tocat de colare dae viale Mannironi. Oje puru su sìndicu Soddu at detzisu de tancare sas iscolas pro permìtere a sos tècnicos comunales e de sa provìncia de compudare sos fràvicos iscolàsticos pro aberguare si an pius dannos e evitare perìculos pro istudentes e insegnantes. Sa die de sàpadu est istada unu disacatu pro totu sa tzitade. Sos pompieris e sa Protetzione Civile an fatu interventos meda, como però paret torrande totu in bonu. Abarrat difìtzile sa situatzione in provìncia, mescamente in sartu, chin cubiles isolados, a ue si podet arribare petzi chin mezos ispeciales. Torrare a cumintzare sa batalla pro su reconnoschimentu de sa zona franca in totu sa Sardigna, l'an detzisu Forza Italia e Fratelli d'Italia chi an presentadu un'interrogatzione in Cussizu regionale e cheren zirare s'isula pro torrare a discùtere de s'istitutzione de sa Zona Franca. Pro s'ocasione an fatu una cunferèntzia istampa. Ugo Cappellacci, coordinadore regionale de Forza Italia, at sutalineadu chi biende sa crisi econòmica, sos trasportos chi non funtzionant, sas infrastruturas menguantes, sos pagos abitantes e sa conditzione de insularidade chi non si podet mudare, S'ùnica cosa de fàghere est de traballare subra s'impositzione fiscale. Sa lege aprovada dae su Cussizu regionale in Sant'Andria de su duamiza e trèichi est galu tancada in sos cadassios de su Parlamentu, chin sa Giunta nova sa chistione l'an abbandonada. Cappellacci narat fintzas chi sa Lombardia at pediu de ativare sa zona franca pro sos comunes a làcana chin s'Isvìtzera. In prus, sa zona franca doganale la sunt faghende in totu sos portos, mentres cussa integrale, sutalìniat Cappellacci, est unu diritu pro nois sardos. In s'interventu suo Bruno Murgia, deputadu de Fratelli d'Italia, at nadu chi cussa supra sa zona franca integrale est una faina cuncreta de autonomia chi pertocat sa bida de sas impresas e de sos tzitadinos. Sa cunferèntzia istampa, a sa cale ant partecipadu su senadore Emilio Floris de Forza Italia, sos cussizeris regionales Paolo Truzzu de Fratelli d'Italia e Stefano Tunis de Forza Italia, est istada peri s'ocasione pro rinnovare s'atacu a sa Giunta de centru-sinistra e a sas polìticas econòmicas postas in campu. S'Anci Sardigna at aprovadu unu documentu cumpartiu de fagher botare a totu sos Cussizos Comunales de sa Sardigna pro sustènnere sa vertèntzia de su late berbechinu. In s'istèrria de su documentu s'ammentat sa minimada de su valore de su casu berbechinu romanu in sos mercados internatzionales, Colau dae nobe euros e chimbanta tzentèsimos a chilu in trìbulas de su duamiza e bìndighi a sos chimbe euros e binti de oje, cajonande sa minimada de su prètziu de su late dae unu euro a litru a sos chimbanta, sessanta tzentèsimos de como. Su documentu faghet unas cantas propostas. Una est de garantire s'azudu a sas impresas de produtzione e a cussas de trasformatzione. de arribbare a unu cuntrattu uniforme e bàlidu in totu su territòriu regionale chi regulet sa relata intre produtores de latte e comporadores privados. A sa Regione si pedit de publicare cantu prima su bandu pro sos progetos integrados de filiera prevìdios in su Pianu de isvilupu rurale. In prus si proponet unu programma regionale istraordinàriu pro comporare su casu berbechinu romanu e lu dare in sas mensas iscolàsticas, in cussas de sos ispidales, in sas istruturas sotziu-sanitàrias, dare azudu pro su masellu de sas bèstias de prus de bator annos e previdire misuras istraordinàrias in regimes de minimis a sustentu de su rèdditu de sos allevadores. Sa HC Nùgoro sàpadu at balanzadu sos primos tres puntos de s'istajone contra a su Flavioni Civitavecchia, una iscuadra de cussas cuncurrentes pro si sarvare in su campionadu de Sèrie A unu de pallamanu feminile e an bintu chin su puntègiu de trintunu a bintibàtoro. Una bella bìnchida chi dat fidùtzia a s'iscuadra allenada dae Roberto Deiana, una formatzione de zovaneddas ghiadas dae sa veterana Domenica Satta chi at sinzau sèichi retes. Ana bidu duncas premiau s'impinnu mannu de custos meses de allenamentos e de partias pèrdias chentza mèritu, su prus de sas bortas. E sunt istadas sas dificultades a fagher crèschere sas giocadoras chi como depene fàghere unu girone de torrada pessande petzi a si sarvare. Bene peri pro Davoli e Demurtas chi ana sinzau sete e chimbe retes per'òmine. Sa HC Nùgoro at lassau pagu tretu a sas òspites, acabande sa prima fratzione chin su puntègiu de dechesete a oto, Nobe puntos in prus de chistire chin contipinzu e sas Nugoresas non si sun arrematadas, an sichiu a jocare chin atza e est arribbau su resurtau, sa prima bìnchida de s'istajone. In su turnu imbeniente, sàpadu, in sa Polivalente, s'HC at a jocare chin su Brixen Bressanone una gara de bìnchere pro sichire in s'àndala de sa sarbesa.